Ah, Bingu, Bingu uja amene ujayo amene ujayo Mulungu azimudalisa. Mzimu wake Mulungu azule. Kwa Bingu anaona system ja chair samaziwa zimene zikuchitika. Chair anangokhala ngochenjera pamwamba koma chair Bakili Muluzi Bakili Muluzi anali watulo. Tulo limene anthu so Bakili Muluzi amapopedwa eti Dr. Bakili Muluzi amapopedwa kuti anali mfana wa pa town. Bakili Muluzi was anali munthu wogona koma pamwamba amaoneka wochenjera. as a president. Panoba, he grew up and he became a father and responsible. When I engage him, I see the father in him. I see uh, he, and you can't take anything away from him. And you umuntu and of course even as a president Bakili Muluzi anaya wakhala nthawi zonse ali ndi umuntu ndi chifukwa chake ananena kuti ne zonyongazi zithe Bakili Muluzi ndi president oyamba ku Malawi kuthesa zakuti anthu azipha aziphedwa kuti boma lizipha munthu on our behalf. Bakili Muluzi anati no no not on my watch and I will love him for that and he knows he knows my point is pamakhala anthu ena akamazaoneka ochenjera president ochenjera oyamba ku Malawi anali Bingu wa Mutharika you know Bingu uja anali wononga system ija ndikukamba za anthu amayenera abe pano

so mumakhala selectiveness mukamapanga analyze zinthu anthu ena mu- anthu oti mulibe uh, the heart of justice anthu oti okay tonsefe tikuyenera tikhale ndi chimzimu cha, cha chilungamo we should be dri- driven by uh, the, the desire for, for, for, for, for justice everyone each one of us zinthu zathu zizikhala moved by justice now let, let, let me proceed on real power substantive power even research universities dominated by people from the north now ndakamba mmenepo za real power versus substantive power and substantive power ndimeneyo imene ndapanga koma let's go back to the issue now ndikukamba za rule of law kuti zimene awapanga jomo kumawamenya amayi aja ndi zinthu zimene zili zokuti zikuonesa kuti dziko lathu lafika potani pa nkhani yosata malamulo ndi kusasata malamulo the fact kuti jomo eh, anawina ukhansala the fact kuti jomo anakhala meya anakhala deputy mayor panonso kuzasankhidwa mayor zikuonesa za dz- m- mtundu wathu uh, society yathu imene yakhalira kusanduka yoti siyilemekeza malamulo malamulo tilibe nawo ntchito the fact kuti ayuba james ndi mp ku parliament kuja zikuonesa kuti ifeyo ndi anthu osasata malamulo chifukwa ngati akuyankha malamulo ku Malawi Law Society ma- milandu ku Malawi Law Society yoti anaba ndalama za client and milanduyo ndiyokhazikika ndipo ili s- i- pali umboni mwina umboni mutha kuukana kuti mwina ukukayikitsa kam- koma umboni ulipo wandi ndipo institution ngati Malawi Law Society napanga sindi unati uyuyu

simungakambe za democracy chifukwa democracy imapanga work when there is rule of law uh, when uh, uh, um, a- anthu akapezeka kuti alakwa olo akalakwa a- ag- agwidwe ndithu ayankhe milandu yawo mwachilungamo ndipo mpaka na kumapeto kwake nkhani ioneke if you don't have that you can't talk about democracy jomo jomo samayenera ku- ku- ku- kukhala close to any public office chifukwa chani jomo ali ndi milandu yosatha yambirimbiri koma mlandu waukulu ndi wa robert chasowa jomo so mnoja anakhuzidwa ndi nkhani ya robert chasowa kupha kwa mwana wa skulu wapa university imene imatchedwa polytechnic at that time ndipo ine nthawi imeneyo ndinali ndikupanga observe i was old enough to see what was going on. I was in college, I think. I think ndaiwala kuti ndi 20 chaka chani kandi 2012 kandi 2011 komano nthawi imeneyo I was very active. In fact, anthu amene ndinaphunzira nawo ku Chancellor College, they will tell you ndinkalemba a paper. I used to write my own paper. I called it Kalexius. I used to analyze the politics. Nthawi imene ija Bingu akuyaka moto in, in a bad way. Akuphwanya malamulo Bingu uja, eh? aku akufinya anthu akumanena paja nthawi imene ankanena kuti mukalowa ku una ndikupezani ku una konko ndipeperako utsi ndiku I will smoke you out nthawi imene ijayo nthawi imene anazachokera ku Australia for instance ndikuwayika ma journalist pakati pa azimayi uh, o- ochemerera eh, a- a Kashoti aja ndikuyima a Kashoti aja A- ali okalamba kale paja a Kashoti ndimamuona kuti "Ih, 10 years ago he was already old Dickson Kashoti. He was already old. Anaima pamene Dickson amafunsa funsa. It was an okay question koma anampanga intimidate Kashoti uja. Anthu achipani. Paja anthu achipani awatu akhala akusokoneza dzikoli for a long time and we allow them. What am I driving at? Jomo. Dzina lake lenileni ndi Isaac Osman. Koma dzina la Isaac Osman lijatu mulifufuze mupeza kutinso analipeka limene lijalo. Because he, how is Jomo an Osman? And how is he an Osman? We need to find out. Eh? But beside that, uyo uja amatchuka ndi dzina loti Ntopwa one amatchuka ndi dzina loti Jomo ndi dzina la kumpira limeneli kumpira amatchuka ndi limenelo kenako amatchuka ndi dzina la dzina limene ndi isaac uh, isaac osman People that have studied the criminals, mafias, mafias are like that. They use different names for different places. And uh, if you go pa social media, uh, pa Google, kubanga Google kudu Osman, uh, kubanga Google kudu Isaac Osman, uh, uh, mada, he will appear. Pa Google baja, pabanga appear, zina kilibwira zantopo wani zija, chenjenjenjani, khani aja sowa, loba aja sowa. Mukapita yoyo kaimba jomomina, mada, the story will not come out. Ntopwa one, so, so criminals do that. They transform. So they hide in our plain sight. They hide in plain sight. So what am I driving at? Pali anthu ena ake opanda nzeru, anthu amene anthu ena ake opanda nzeru, anthu amene saganiza, amene akunena kuti eh zigawenga simumazidziwa inu eh, anthu okuba ndi anthu oopsa eh, ana amasikini amenewawa avulaza anthu eh, ana amasikini amenewawa chanichanichani Mu- iwe Kamangila ukubakira zigawenga eh, nyanya amamenyera amenyedwe kumene jomo simukummenya bwanji Jomo wapanga makani kummanga jomo nthawi ya eh, atawa a mcp aja amammanga mwankhaza koma zi- panali zina zimene amammangira so my issue i blamed mcp kumanga jomo mwankhaza kumanga ichi kumanga ichi koma zifukwa zimene amamangira jomo it was real panani ma, ma issues enieni amene milandu imene jomo uja anapanga ana- anapalamula why are those cases nowhere to be seen kodi jomo uja if mob justice is the right way jomo uja kuyenera kupanga face mob justice kaya Are are you getting the argument here? Mukumvetsa mfundo imene ndikupereka inu amalawi osaganiza inu. Tazukani. Chimene ndikunena nchonena kuti if mob justice was justice at all, Jomo uja amenewa akanakhala ataphedwa panopa chifukwa Jomo uja akukhuzidwa ndi milandu yambirimbiri ina yomwe achita kuona kuti ajomotu iyi kuja kummenya mzimayi uja ola atapeza kuti mzimayi uyu ndi wokuti anaba kapena anapanga zinazake ndi mulandu ka that's assault

you should first of all look at rule of law kodi u- lamulo likulemekezedwa chikondi chijozi you are well educated on human rights you understand what i'm talking about achina teresa eh, eh, commissioner teresa you know what i'm talking about even osman habiba you know what i'm talking about iwenso ndi osman kodi jomo ndi m'bale wako

achina chisi mr chisi peter chisi you need to look at situations where you prevent government from taking actions from allowing uh, situations where malamulo naziphwanyidwa komwe naziphwanyira maufulu a anthu osiyanasiyana so real power versus substantive power real advocacy versus uh, formal ab ab advocacy versus substantive ab ab advocacy for human rights you know zongo za cosmetic izi tinakaleka eh, malawi police jomo has to be arrested today as, as yesterday jomo jomo jaru sakhaso uh, uh, mayor ineyo that's what I'm kuyambira panopa ndikupanga zonena kuti jomo sakhalanso mayor because you can't have a mayor who is beating up women who is beating out anyone even men you can't have that jomo uja kwake kwatha in terms of being a mayor zinazo mwina mutha kumakhululukirana anthu ka mutha kumachoserana milandu koma we will make sure that jomo cannot be a mayor not blantyre city kulilongwe ko mutha kumakhala ndi awa ndani awa awa amenewawa amangooneka munthu wolezera like malawi eti and there's a umboni wokwanira onena kuti gangata anachita kumuyikapo munthu kuchita kuopseza anthu amene amapita ku- kukapanga zisankho za zimene zijazo iwe usabwere ndikuwombera iwe ndikupha ine E- ena kuwapasa ndalama musayimire kuti pakhale amene alipo ngati sindikumuziwaso dzina lake koma ndi uja anabweretsedwa ku, ku, ku, ku stadium ino munthu onena kuti sangadziyankhulire Ha, mukuganiza kuti amapanga kampeni bwanji among the councillors even and he's actually from uh, constituency ya Gangata here so like the level of corruption in Malawi it's uh, unedited you know sima suma kasu kuzambaisa umbava umwe umachita umasuka kuzambaita so anyway the bottom line is uh, uh, um, Jomo Uja ati iwe sungakwanise ndatopa let jomo fix it you know the, the oppressed oppressors eh? anthu oti akudyeredwa masuku pamutu ndipo ndi anthu onena kuti tikuzuzidwa sitikuziwa kuti tikuzuzidwa n'kumati ka eh, jomo wathuyo eh, titetezeni jomo ine jomo sangandiuze za mu street jomo sanga za ana mu street aja sangandiuze akafunse ana amene aja amu street the last 10 years aku Blantyre mwina aku Lilongwe nimakumana nawo pang'ono pang'ono koma ana amu street amu Blantyre simungandiuze ajomo ineyo za ana amene ajawa mumanama kuti amasamala ana ana ake amasamala ana ine nimasamala ana azigogo 1000 150 Um, c- c- c- my journalist, can, can you find out the, the, the 150 journalists, I mean, either uh, people that Jomo has been taking care of? That's what these criminals do. They pretend to take care. Bushiri, Shepherd Bushiri, is another criminal, lawless criminal. I mean, mukumungo mulola amalawi osamanga apolisi osamanga andi zimilandu chonchi zimilandu anandinamiza mdala uyu wa ati eh, oyenda pa wheelchair kuti ndimpasa ndalama 2021 kaya 2022 mpaka na pano and they don't even care they don't even care they can invest in money to kuti alepherese kuti anthu mumve information koma usangotenga ndalama kumpasa munthu ovutikayo bwanji they are like that achina bushirio ananamiza anthu ambiri mufufuze you should you need to investigate malawi government eh? I- i'm challenging you malawi police a malawi human rights commission iniyo iniyo a fiscal police machai uh, efforts a mutha a bushiri onse amakhala with uh, a way to steal money S- ndipo anthu amene akuwayuzawo kuti ndi ma effort eh, zinthu zimene achina bushiri oh my god